ee nwoke ọma anyị ekene gị ah deje nwanne mmadụ biko gwakene anyị afa gị afa m bụ Nze Azubike Ezechukwu President General nke Ekwulọbịa Town Union em dịka anyị si wee fụ n'ụtụ a ee, akpa kwulu akpa rice bụ ife em, a pakịchala ebe a biko kọwa kenela anyị ife na-eme n'ụtụ a Anyị ife na-eme n'ụtụtụ a bụ mmesoma nke nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo rice o bute ka e bunye ndị ụwa oge eh, nwoke ọma eh, ị na-akọwa maka mm, ife ọma nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ Soludo na-eme kọwa kenela anyị ọfụma yes eh, ihe na-eme na Obi Ụmụchi tata bụ Ah, rice nke nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo butere ka e bunye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nke ọ kpọ palliative eh, ndị ụwa na-atụ ya ka anyị na-eke today and eh, nke dị ebe a ọ nke ekwulọbịa niile dị ebe a nke dị ebe a bụ nke ndị ward 1 ekwulọbịa totaling about 770 bags for ward 1 ekwulọbịa only kedu villages ndị dị na ward 1 ah, villages dị na ward 1 bụ 6 villages Ụmụchiana Ụmụchi Okpo Nkọnọ, Ihuọkpala and Abogwume. Ọ ha mekịrị up ward one Ekwulọbịa, six villages. Ee, kedu ife ị nwere ịgwa gọvanọ Soludo bụ onye na-achị Anambra steeti? Ihe anyị ga-agwa ya bụ ihe anyị na-agwabu ya agwabu ya jide ka o ji ọ chịrị mma ga-achịrịrị ọzọ na mbọ ọ na-agba na ngalaba dị iche iche ọ bụrọ sọsọ na palliative ma ịlụzi ihe ịlụ ụzọ and all that ọ na-eme ọfụma Ma anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche kedu ife ị nwere ịgwa ndị Anambra steeti niile? ife m nwe ịgwa ndị Anambra steeti bụ na onye ha onye ha wepụtara na-achị ha bụ onye me- na-eme ọfụma ihe ọ needị bụ inye ya nkwado onye jele mbụ ga-eje abụọ Ma anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche deje ya gazie Ee, nwaanyị ọma anyị ekene gị. Ekene dịrị gị o. Biko gwa kene anyị afa gị. Afa m wụ em Honorable Mrs. Nonye Mmadụbugwu. Councillor Ekwulọbịa Ward 1. Ee, gwa kene anyị ife na-eme ebe a n'ụtụ a dịka anyị fụlụ akpa kwulu akpa rice a na-ebugharị. Nna ihe na-emekwanụ wụ em rice gọvanọ anyị wetara anyị ka e wee nye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ọ kwanụ ya ka anyị na-eke na wọdụ anyị wụ Ekwulọbịa Ward 1. Ee, so ọ ya ka anyị na-eme Ee, kedu ife ị nwere ịgwa gọvanọ anyị bụ onye wetara ee anyị na-ekenenụ gọva anyị sị- gọvanọ anyị sị ya jide ka o ji ya jide ka o ji n'ihe ọ na-eme ọ na-alụbu ọrụ alụ wee na-alụkwa nke a chineke ka anyị na-asị ya gọziela anyị ya n'ihe ọma ọ na-eme na anambra steeti icheta ndị ụwa na-atụ n'ọnụ n'ụbọchị taa anyị sị ya jide ka o ji o meka Ee, kedu ife ị nwezi ịgwa ndị ekwulọbịa wọd wan ana m agwa ndị ekwulọbịa wọd wan ha afụnanụ ihe gọvanọ anyị melụ n'ọkwa n'inye ya nkwado ka anyị nọzi ihe ndị a o bukọtachala ka anyị nye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ so ihe m na-agwa ndị wọdụ wan ka anyị nye gọvanọ anyị nkwado n'ọrụ ya ọ ya ihe m na-agwa ha maka anyị fụrụ ihe ọ na-eme onye ọbụla fụrụ ya n'anya na-aghọta so ọ ya ka m na-agwa ndị wọdụ wan ka anyị nye ya nkwado anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche thank you very much nna daalụ afa m wụ Anyaọra Azụbike ọnọrọbụ Em, dịka anyị si wee fụ kedu ọnọdụ ị nwelụ na mm, wa- eh, Ekwulọbịa mụwa wọd wan chairman Ekwulọbịa Okay, APGA Ward One Chairman. APGA Ward One Chairman. Um, kedu ife na-aga ebe a n'ụtụtụ a? Ee, eh, anyị na-eke anyị na-eke agba ahịa Nwa Mgbafọ Nwa Mgbafọ ị mago Mgbafọ ahụ e tiri ya mere ka ụmụ ogbenye na-eriju afọ ọ sị ka anyị nye ha ihe anyị ji wee gbaara ha krismas ya ka anyị butere ka anyị hụkwa na o ruru ebe ọwụna ọ chọrọ ka onye ọwụna ka o ruo dịka i si hụ kịta a na-eke village by village each village chairman nọ here ka o buru nke ya nakwuezie ndị be ya Ee, kedu ife ị nwere ịgwa ọchịagha na-achị Anambra steeti bụ prọfesọ Charles Soludo anyị afụgo n'aka ọrụ ya ma na okwu ọma enweghị ụsa onye sịzịkwa na ọ ya-emekarị ya ọ kwụ na line ka ndị Anambra kpọọ result eh? okwu ọma enweghị ụsa 400 and something kilometers of road within two years ee eh? a na-eke nri na-eke ihe ndị ọzọ sị gbadata na Ekwulọbịa ka anyị gosi ha ka e si eme jee na hospital be anyị etirie mmọnwụ kedụzi ihe ọzọ a chọrọ onye sị na ọ ya-emekarị ọ kwụ na line ka Anambra kpọọ result anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche Ọ dị palliative Gọvanọ Anambra steeti nyelụ communities niile nọ n'Anambra steeti. Nke anyị na-afụ oge dị ugbu a bụ nke Ekwulọbịa Ward One maka na Ekwulọbịa nwere wọdụ dị iche iche mana nke a bụ nke Ekwulọbịa Ward One. A na-ahazigasị ya one ndị ọbụna ọ ga-esi lu ndị o kwesịrị ilu aka aka na one o sikwa wee kwesị ekwesị. E wee na-ekene m gọvanọ Anambra steeti n'ụdị pụrụ iche maka icheta ndị ogbenye, ndị o nwe ka ọ ha n'oge a na-akwado m, eh, mmemme Krismas ma bụrụkwụzie oge e nwelụ ọtụtụ economic em, challenges. So wee na-asị ya m, ya jisie ike n'ọrụ ọma ya, ya jisie ike na mbọ ọ na-agba. ịfụ na ọ dịlị steeti ya mma na ife mfiahụ adịhọ ọka nkụ ọkachasị n'ebe ndị ọnụ eluhọ n'okwu dị